Wamfumu wawa mfumu, lero ndabwera ndi nkhani yokhuzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene waberedwa katundu ndi mkazi wa ku South Africa. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Lefani. Lefani amachokera ku Malawi ku Dedza koma amakhala mu dziko la South Africa kom'ko ku Eastern Cape. Dzana, Lefani anapanga chiganizo chokathirisa mafuta galimoto yake. Atafika pa filling station anamuona mkazi ndipo mkaziyo amaoneka kuti wathodwa. kapena akusowa zochita. Zotsatira zake, Lefani anam'fikira mkazi uja ndi kukamba kum'funsa mafunso, Mayi, tandiuzeni, chuchitika ndi chani? Mukuoneka kuti mutu sukugwira. Mwabalalika. Zikukhala bwanji? Mkazi uja anamuuza Lefani, Dzina langa ndine Nikki. Ndimachokera ku Mpumalanga. Ndabwera kuno ku Eastern Cape kudzamuona mzanga. Koma mzangayu foni yake ndi yozima. Foni yake siikugwira. Nde apapa sindikudziwa kuti ndipange chani. chifukwa chakuti thiransipoti yobwerera kwathu ndilibe. Kenako Lefani anamuuza Nikki, Ineyo ndimakhala pafupi, ngati ungakonde ungathe kukagona kunyumba kwathu. Mawa mam'mawa ungathe kudzanyamuka kumapita kwanu. Ndidzakupatsa thiransipoti. Nikki anali wosangalala poti Lefani anaonetsa chikondi. Kenako anakwera mugalimoto limodzi ndi Lefani. Lefani atafika kunyumba anam'phikira chakudya Nikki. Ndipo Nick uja anadya. Kenako Alefani anangothira fundo kumthirira Nick ndipo Nick amalandira fundo zija koma zimangolowera uku kutulukira uku poti iyeyo target yake siinali ya chikondi. Zosatira zake anamuza Lefani ndalora. Lefani adali osangalala. Kenako anamupatsanso ka drink Nick kuti amwele atsitsile fundo zimene amathila Alefani. Zosatila zake anthu aja anagona limozi ndipo anadya beans Alefani dzana limenelo nde mawa lake limene lili dzulo nkazi uja anamuuza Lefani leloli sindifuna ndizipita ndipita mawa Lefani anati ok chabwino ungathe kukhala nkazi uja anakhala mamawa anamuuza Lefani uziwa chani ndifuna ndiuphikile tea Mkazi uja anaphika tiyi bho bho Alefani anamwa. Masana anawapangira chakudya Alefani, Alefani amangoti ndapata mkazi wabwino wachikhalidwe. Usiku cha m'ma 7 mkazi ujanso anamuuza Alefani ukuziwa chani ndikufuna ndiuphikire phwanya. Ndipo mkazi uja adaphika phwanya ija. Atamaliza Alefani kudya anayamba kuva tulo Zosatira zake anagona. Atangogona Nicky uja anapita kuchipinda watenga laptop ndi ndalama yokwana 2.5. Watenga ma laptop awiri ndi phone imodzi. Mkazi uja adathawa. Ndiye kucha kwa lero ma neighbours anali odabwa chifukwa choti pakhomo pa Lefani padali potsegula koma Lefani sakuoneka. Ndiye amangoyang'ana khomo lija kuyang'ana khomo lija aona kuti mm mpakana pano munthuyu sakuoneka. Inde panopa ndi cha m'ma 11 zikukhala bwanji mwana mmodzi anapita kukapanga check mnyumba muja kum'peza Lefani akugona. Atamthira madzi Lefani anadzuka. Kenako anayamba kuwafunsa anthu aja zikukhala bwanji. Anthu aja anamuuza Lefani bambo munagonatu apa. Lefani aone zinthu zake laptop yapita, mafoni apita. Zotsatira zake Lefani adayamba kulira. Mkazi uja wamubera. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu enake mutengerepo phunziro. Akuluakulu, ngati mwakumana ndi mkazi pa garaja, ma target yawo atsikana amenewa amaima pa garaja kapena pa Shoprite chifukwa akapita ku bala mukadziwa kuti mkaziyu ngosalongosoka. Koma akaima m'malo amenewa Muziti mkaziyu mwina ngolongosoka wangovutika ndizimene amapanga koma target yawo ndiyobera anthu ndipo amagwiritsa ntchito ma eye drop akangokuthiramo chakumwa umagona mpakana mmawa. Nde akuluakulu atsikana amene mmakumana nawo pa garaja kumakhala osamala. Komanso ngati mlendo wabwera kwanu osamamulola kuti azipita ku kitchen osamamulola kuti azigwira firiji yanu osazayerekeza. Ngati ali mulendo akhale mulendo kwa inu. China chilichonse muzipanga ndinu. Akuluakulu, kunja kuno kunaopsa. Osam'siyira munthu wachilendo kitchini yanu. Osam'siyira munthu wachilendo firiji yanu kumalo kumene mumaika chakudya chanu. Osadzayerekeza. Komanso osakhulupirira munthu wina aliyense wachilendo.